Bon, bi video bɛ kuma jumɛn kan a bɛ kuma san yɛlɛma kan n'o ye 31 kow ye donc an bɛna kuma san yɛlɛma karamɔgɔ ni karamɔgɔ min nan'i sigi ko 31 haramuyalen don a ka kodɔn man bon anniversaire o ye ala waleɲuman dɔn de donc ni san yɛlɛmana ka san yɛlɛma fete o ye ala foli de ka san yɛlɛma fete o ye o ye ala waleɲuman dɔnni de ye mɔgɔ caman bɛ minnu banana a y'e sɔrɔ kɛnɛya la e ye san yɛlɛma fete i ye ala waleɲuman dɔn a y'a sɔrɔla i ɲɔgɔnna si i si ɲɔgɔnna caman sara e y'a fete i ye ala waleɲuman dɔn de ye i y'a faamuya wa ah adamaden adamaden i ye si o si sɔrɔ dɔ sara ka sɔrɔ a ma s'o ma i ye si o si sɔrɔ dɔ sara yan'o si tɛ donc 31 tɛ se ka haramuya a bɛ dépend 31 kɛcogo la 31 n'o 31 tɛ o dɔlɔmin man ɲi n'i taara i fa dɔlɔ la e de ye dɔlɔ min i y'a faamu 31 n'o 31 tɛ o jɛnɛya man ɲi n'i taara i ta kɛ jɛnɛya ye e de y'o kɛ 31 n'o 31 tɛ o maalankoloya man ɲi n'i taara i ta kɛ maalankoloya ye e de y'o kɛ 31 n'o 31 tɛ n'a fɔra min man ɲi o de man ɲi silamɛya kɔnɔ mais 31 tɛ se ka kɛ dɛ Jésus ma 31 fete Jésus ma 31 fete a b'aw ɲɛna ko 31 fete ye kerecɛnya ye Dieu 31 fete tɛ ko a tɛ bibulu kɔnɔ Jésus m'a kɛ Jésus ka disciples m'a kɛ anw ne tubabuw de y'u ka jate daminɛ 31 na donc maintenant n'u ka san yɛlɛmana ni anw minnu bɛ k'olu suit anw bɛ san yɛlɛma n'anw fana tɛ kɛ fitiriwaleden ye k'u ka kan fɔ k'u ka kan kalan k'u ka san yɛlɛma k'e t'o kɛ o tɛ nafigiya ye silamɛya tɛ arabuya ye silamɛya tɛ parce que arabukan don silamɛya tɛ parce que arabuya don silamɛya tɛ parce que nin man di silamɛw ye ani nin haramuyalen o tɛ kelen ye nin man di ne ye ne ye silamɛ ye ne de tɛ nin fɛ i tɛ se k'o haram ne bɛ silamɛya taabolo min kɔ o taabolo tɛ nin ko in dɔn o tɛ se k'o ko haramuya parce que de un d'abord san yɛlɛma tɛ se ka haramuya n'i ko k'i ye silamɛ ye dɛ i tɛ se ka san yɛlɛma haramuya parce que san yɛlɛma a bɛ i ko anniversaire de anniversaire mɔgɔ si tɛ se ka anniversaire haramu o silamɛ tɛ yen diɲɛ kɔnɔ i y'i tɛgɛ minɛ i y'i tɛgɛ jigin i kɛra siti i kɛra sayata i kɛra tɛgɛminɛla ni tɛgɛ jiginna i tɛ se ka san yɛlɛma haramu fo ka diɲɛ wuli parce que n'i k'i bɛ san yɛlɛma haramuya i bɛ kafiriya de fɔlɔ silamɛya kɔnɔ parce que de un d'abord san yɛlɛma mɔgɔ an ka ta silamɛya fɛ anniversaire bon i ka san yɛlɛma de o bon donc o ye e kelen e ka san yɛlɛma ne bangera nin na o san yɛlɛmana o kɛra kalo mun na o kalo sera o don kelen sera ne ne ye si dɔ sɔrɔ ne bɛ ala wale ɲuman dɔn o ye ala dɔn de ye fɔlɔ yɛrɛ dɔn don arabukan na n'i y'a sɛbɛn faransɛ la n'i nan'i jɔ ka arabukan kalan ko bisimila rahmani mais ni mɔgɔ min y'o sɛbɛn faransɛ la ni mɔgɔ min ye tubabukan fana kalan n'o nana jɔ ko bisimila rahmani mais est-ce que aw bɛɛ ma kan kelen de fɔ wa donc kan tɛ se ka haramuya sɛbɛnni tɛ haramuya kan tɛ se ka haramuya ok aw mana wuli dɔrɔn k'aw b'a kɛ i n'a fɔ arabu aw si tɛ arabu ye mɔgɔ si tɛ arabu ye aw si tɛ arabu ye ne bala ko ten bilahi talahi manden golofinma si tɛ arabu ye an bɛɛ ye farafindenw ye an bɛɛ mɔkɛ n'an mɔkɛ n'an kulomasamaw a bɛɛ farafinden i b'an bɛɛ sen i b'an bɛɛ ko k'an sananko i y'a faamuya wa an bɛɛ faw ye farafin ye an bɛɛ mɔkɛw ye farafin ye an bɛɛ kulomasamaw ye farafin ye an bɛɛ bɛnbakɛw ye farafin ye an bɛɛ bɛnbakɛ kɔrɔmaw ye farafinw ye taabolow ni i y'a faamuya wa seli minnu nana ni silamɛya ye bonya dɔ dara olu kan ni mun ma kɛ hayidara ye olu kɛra a dɔ ye mais an bɛɛ ye farafin manden ne bala ko ten tɔ i ye ayidara ye kɔrɔ foyi t'a la i bi ka muhamadu ka baara kɛta kɛ manden jeliw y'i bonya ok ayidara a kɔrɔ tɛ waraba ye arabukan na waraba bɛ wele ko asadun bilahi talayi kɔrɔ foyi tɛ waraba la ko asadun donc ni e tɔgɔ ye ko asadun arabukan na donc ni arabukan na n'i tɔgɔ kɛra asadun ye donc sisan nɔ waraba i tɔgɔ bɛ ko ye anw fɛ kɛ arabuw ko asadun waraba ma anw ko ko waraba mais a bɛɛ tɛ waraba de ye ni arabuw ko k'a ye na ni asadun ye n'aw nana ni waraba ye ni mandenkaw ko k'a ye na ni waraba ye n'aw nana ni waraba ye mais waraba a bɛɛ tɛ waraba kelen de ye donc n'a sɔrɔla ni asadun kɔrɔ ye ko waraba donc ayidara i bɛ kɛ ayidaralakaw bɛ kɛ waraba de ye farafinna i tɛ se ka kɛ foyi ye waraba kɔ kɛ mori bokɛbali ye i tɛ se ka ne kana balaba ka kuma wuli sitan den toro yiri jugu feere a dan bɛ a dankisɛ bɛ a dankisɛ dan bɛ ne de y'a dankisɛ dan kumakisɛ kumaba di i ka misɛn karamɔgɔnin jatɔ bilahi i ka misɛn i ka misɛn i ka ala ɲɛkɔrɔ i ka misɛn muhamadu ko tiɲɛ fɔli la sala wasalim i ka misɛn manden laada la i ka misɛn hakili juru canini na i ka misɛn diɲɛ dɔnni na i bɛ se mun na o de ye ka sura in kalan ka to i ka bulɔku in na yen nɔ i y'a faamuya wa san o san misiginin kelen dɔnkilinin kelen taabolo kelen i y'o faamuya wa sabu jamana jara dɔnkili filanan sabu jamana jara sabanan sabu jamana jara gimba ani misɛli i ka misɛn tila k'i nɛgɛ i ka joint min moriw de bɛ mɔgɔ caman fa wuli la u b'i nɛgɛ i ka joint min n'u y'a dɔn i y'u ka u y'i ka wari minɛ e bɛ fɛ i n'u ka wurudi kɛ u b'a fɔ k'a man ɲi dɛ ko bon i ka nin furakisɛ in ta fɔlɔ a man ɲi dɛ i ka joint min fɔlɔ donc u b'i nɛgɛ i bɛ joint min n'i ye joint min n'i kelen y'i sigi bilahi k'a sɔrɔ hali n'i ma taa mori fɛ i bɛ fɛn dɔ ye fɛn min n'o t'i ka yeta ye n'i ye kokayini min i bɛ fɛn dɔ ye fɛn min n'o t'i ka yeta ye n'i y'i fa i bɛ fɛn dɔ ye fɛn min t'i ka ko kɛta ye olu de b'i nɛgɛ ka sɔrɔ k'i ka wari minɛ n'i kunkolo pétera u bɛ sɔrɔ k'a fɔ ko jinɛ ye fa don i la jinɛ ye fa don mori o mori la a bɛɛ bɛ joint min jinɛw ye fa don soma o soma la a bɛɛ bɛ joint min fa donna denmisɛnnin fɛn o fɛn na jeune fɛn o fɛn na a bɛɛ bɛ joint min fa donna fɛn o fɛn na faransi a bɛɛ bɛ joint min fa donna fɛn o fɛn na afiriki kɔnɔ a bɛɛ ye joint min na a bɛɛ ye dɔrɔku ta la